Ok, aw folen don nimero de ye plus 34 plus 34 663 10 14 06 ŋana i ka ɲiningali a nafa ka bon k'esike ko siriku ye tiɲɛ ye wa esike ko siriku duman duman k'a be yen bilen wa k'esike siriku be yen ka i ka faama siri ou bien k'i ka patɔrɔn siri ou bien ka nafolotigi dɔ siri i mago be min na a k'a k'i ye k'esike siriku duman duman esike k'a bɛ yen bilen wa ŋana siriku duman duman bɛ yen a tɛ wuli wuli cogo t'a la dɛ siriku dɔ bɛ yen o ye bɔjuru ye bɔjuru tigi man ca bilen bɔjuru tigi man ca bilen ka d'a kan caman y'a laadaw tiɲɛ sinɔn bɔjuru kun ye siriku ye n'i kun ye adamaden sir'a la n'a m'i ka laɲini sabati farigan kun b'a minɛ mɛ o bɛ mɔgɔ caman bolo a laadaw tiɲɛna a tɛ baara kɛ bilen sinɔn bɔjuru ye siriku ye siriku min na ka farin o fɛnɛ kɔfɛ lolanba bɛ yen mɛ lolanba ale bɛ siri kɛ waati min a bɛ maa caman bolo mɛ a kan ka siri kɛ waati min bɛɛ t'a dɔn niyɔrɔ gosi fɛnɛ bɛ yen siriku duman duman don siriku kɔni ala ko tiɲɛ ale taabolo ka ca maru sangare ala ka hinɛ la a ye siriku dɔ di ne ma o siriku in dugasen de bɛ o la o fana ye siriku ye o ka fari mɛ ŋana siriku min ka fari ka tɛmɛ siriku bɛɛ kan i tɛna n b'o f'i ya o ye sujuru de o ye sujuru de suyalamɔgɔw bɛ adamaden siri n'u ka sujuru min ye k'i kɛ u sago ye ni foyi tɛ se k'i basi u bolo fo ka t'i ni bɔ don min o sujuru dɛ o de su o de ye siriku duman duman ye sujuru n bɛ min dɔn a la dilanyɔrɔ saba de b'a la a dilanyɔrɔ fila o bɛ mali kɔnɔ kelen bɛ lajinɛ dugu dɔ bɛ yen ko manjana sujuru siriku a kelen bɛ ta yen mɛ min ka farin yɛrɛ yɛrɛ o tigi bɛ mali de kɔnɔ o de ye sujuru dilanbaga tigi yɛrɛ yɛrɛ ye a tɛ yɛlɛma yɛlɛma cogo t'a la ne ye fila de ta ale bolo kelen bɛ n bolo o bɛ san damadɔ bɔ kelen dɔ in o bɛ kalifa la ale ka sujuru bɛ dilan ni suruku ɲɛfɛ sen fila de ye suruku kelen kelen ɲɛfɛ sen fila o de kama suyalamɔgɔw u bɛ dugu ɲugun u bɛ voyager dugu ni dugu kabako don ale ka sujuru bɛ dilan ni gingin kelen kelen ye gingin gingin numanfɛ sen gingin numanfɛ sen o den wolonfila o de bɛ ale ka sujuru la ale ka sujuru n'i bɛ mɔgɔ sigi mɔgɔ siri a la a bɛ sɔn cogo min na n'i ye a fɛnw yɛrɛ pilaselen i bɛna dɔn k'a fɔ nin ye kabako fɛn ye kuwa sinɔn siriku ye tiɲɛ ye dɛ faama dɔ de bɛ yen e b'a dɔn setigi don e b'a nɔfɛ a tɛ ka se ka mago ɲa e ye e b'a dɔn miliyari b'a kun se b'a ye k'a siri a ka nafolo d'i ma k'i bɔ fantanya la k'i sago k'i ye siriku b'a kɛ namara fosi t'a la i bɛ setigi dɔ nɔfɛ a tɛ ka se ka mago ɲɛ i ye ubiyɛn e b'a dɔn poroze dɔ bɛ e bolo ubiyɛn marise dɔ bɛ e bolo ubiyɛn sadiri poroze dɔ bɛ e bolo e b'a dɔn sadiri sava pa i bɛ nafolotigi dɔ dɔn i dun b'a dɔn se b'a ye k'a tigi siri a ka nafolo d'i ma i ka se k'i ka poroze kɛ n'a ye nka na siriku ye tiɲɛ ye dɛ siriku ye wulibali ye sini ne yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ kɛ u bɛ ne ta ci n ma kelen bɛ o bɛ kalifa la yɔrɔ min na min n'o tigi fana wele a bɛ fɛɛrɛ kɛ a b'a lase n ma ne ye ko camanba de kɛ ni n ta ye awɔ an ye ko camanba de kɛ ni an ta ye sinɔn siriku ye tiɲɛ ye dɛ mɛ siriku min kɔni bɛ yen a tɛ yɛlɛma o ye sujuru ye mɛ sujuru fana kalite ka ca dɛ sujuru kalite ka ca mɛ sujuru min bɛ dilan ni suruku ɲɛfɛ sen fila ye ani gingin kelen kelen sen wolonfila piye gosi wolonfila a bɛ dilan ni o de o de ye sujuru ye min ka farin ka tɛmɛ sujuru bɛɛ kan min ka farin ka tɛmɛ siriku bɛɛ kan ka adamaden siri fa k'i ka laɲini sabati ka adamaden siri tan ka m'i ka laɲini sabati fo farigan k'a minɛ fa ka sigo i la o de bɛ o kɛ aw folen don